mtsogoleri wa chipani cha utm yemwenso ndi vice president wa dziko lino dr saulos chilima anayankhula ku mtundu wa malawi pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lino pa 1 julayi 2022 pa tsiku limeneli amalawi ambiri anali ndi chidwi kuti amve kuchokera kwa chilima makamaka pakukhudzidwa kwake pakatangale wa sata komanso amafuna kuti amvetsetse kunena kuti kodi ndalama zokwana 3 billion zimene saulos chilima anagwiritsa ntchito pogulira magalimoto achipani oposa 200 anazitenga kutiko inu mukudziwa kuti posachedwa pompa bungwe la anti-corruption bureau lamutchula saulos chilima kuti ndi mmodzi mwa mabeneficiaries a sata komanso posachedwa pompa chilima yemweyu wagula magalimoto ma toyota hilux double cabin okwana 200 achipani ndi anthu ambiri akhala akufunsa kuti kodi ndalama zoposa 3 biliyoni zimene anagwiritsa ntchito pogulira magalimoto amenewa anazitenga kutiko komanso anthu ambiri akhala akufunsa mafunso kunena kuti kodi mkulu ameneyi akukhudzidwa bwanji pakatangale wa sata ndiyebe chilima nkhani zimenezi wakhala sakuyankha kwa nthawi yaitali ndi anazalengeza kuti ayi ndifuna kulankhula ku mtundu wa malawi pa 1 julayi ndi anthu ambiri anali ndi chidwi kuti amve nkhani ngati zimene zizi kunena kuti kodi ndi zoona kapena ndi zabodza koma chodabwitsa kwambiri pa tsiku limene lili saulos chilima sanafotokoze kwambiri nkhani zimene ndazitchulazi ndipo mwa zina zimene iye wafotokoza zikukhudza kwambiri tonse alliance pali mfundo imene iye anafotokoza ina kuti mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera sakuyenera kukhala ndi immunity yambiri e, kapena tinene kuti iye amafotokoza kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino sakuyenera kumakhala ndi chitetezo china chilichonse akakhala kuti akufufuzidwa pa nkhani yakuba katangale komanso ziphuphu mfundo yachiwiri iye wafotokoza kuti mgwirizano wa utm ndi mcp adamanga chimodzi pamene ankagwirizana kunena kuti amene atayimire pa chisankho cha purezidenti chaka cha 2020 sadzayimira chaka cha 2025 izi zikutanthauza kuti purezidenti chakwera sangayimirenso tonse alliance mu 2025 ndipo amene adzayimire 2025 adzakhala iyeyo saulos chilima komanso chilima ameneyi anafotokoza kunena kuti ngati mgwirizano umenewu angauthetse ndiye kuti chipani cha mcp sichingapitire kulamulira dziko lino pakuyenera kupangidwa chisankho chatsopano cha purezidenti mwachidule ndinene kuti mfundo zambiri zofunikira zimene iye anafotokoza ndi zimene ndatchulazi zokhudza tonse alliance sanafotokoze zambiri zokhudza katangale kunena kuti kodi iyeyo akukhudzidwa bwanji pa nkhani yake yakukhudzidwa ndi sata kodi ndi zoona kapena zabodza zimenezo sanafotokoze komanso ndalama zokwana 3 biliyoni zimene anagwiritsa ntchito kugulira magalimoto 200 ma toyota hilux double cabin a chipani cha utm kodi ndalama zimenezo anazitenga kuti sanafotokozenso pamenepopo iyeyo wangofotokoza kunena kuti iyayi president wa dziko lino sakuyenera kumakhala ndi immunity akamafufuzidwa pa nkhani yakuba katangale komanso ziphuphu president sakuyenera kukhala ndi chitetezo chimenechocho wafotokoza zimenezo komanso wafotokoza kunena kuti ayi mgwirizano wa utm ndi mcp ndi tonse alliance zinagwirizana zonena kuti amene atayimire chisankho mu 2020 asazayimirenso mu 2025 tizisinthana kusonyeza kuti chakwera sayimira 2025 ya chifukwa wayimira 2020 ndizayimira ndineyo its like that komanso iyeyo wafotokoza kunena kuti ngati mgwirizano umenewu amafotokoza kunena kuti pali anthu ena akufotokoza samatchula mayina koma zikuonesa kuti chakumapeto kwa speech yakeyo amatchula kwambiri spika wa nyumba ya malamulo catherine gotani hara ya nde zimafotokoza ngati kuti pali anthu ena ake amene akuti akumva kukoma kwambiri ndi ulamuliro umenewu ndipo sakufuna kuti atsatire malamulo amene anagwirizana okhuza tonse alliance ndiye iye amafotokoza kuti ngati mgwirizano umenewu ungathetsedwe ndiye kuti chipani cha mcp sichingapitirire kulamulira dziko lino pakuyenera kupangidwa chisankho chatsopano mwachangu kuti asankhenso president wina zimenezi zimene iyeyo wafotokoza kumenekoko komabe amalawi ambiri akudabwa kunena kuti kodi chilima nchifukwa chani sanafotokoze zokhudza sata ndi chifukwa chani chilima sanafotokoze zokhudza magalimoto 200 achipani amene iye anagula zimenezi zadabwitsa amalawi ambiri chifukwa iyeyo akufotokoza kwambiri zokhudza tonse alliance zimene anthu sanayembekezere kuti iye angazifotokoze anthu amayembekezera kuti anena zokhudza katangale pa nkhani yokhudza katangale iye wangopempha bungwe la lothana ndi katangale la acb kuti ligwire ntchito yake mosakondera komanso wanena kuti iye ndi wokonzeka kuti afufuzidwe pa nkhani zakatangale zimene akuganizidwa kuti adachita ndi zuneth sata zimene wafotokoza zimenezo komabe mukayang'ana mmene wafotokozera nkhaniyi zikuoneka kuti mkulu ameneyi amangofuna kuti anene nkhani zokhuza tonse alliance ndi cholinga chochita divert people's attention pa nkhani yokhuza katangale wake wokhuzana ndi sata eh chifukwa iye wafotokoza kwambiri zokhuza kukhala ngati kuti akusalidwa ku tonse alliance ndiye akufuna kupanga divert people's attention kumakhala ngati kuti anthu aziganiza kwambiri za tonse alliance mmalo moganiza za kuba kwake kumene amabera ndi sattar chifukwa muone kuti iye wafotokoza kunena kuti president sakuyenera kukhala ndi immunity akuti president ngati akukhudzidwa pa milandu akuyenera nayenso kufufuzidwa kodi nkhani imeneyi ikubwera bwanji ndi chifukwa chani chilima wafotokoza nkhani imeneyi zimene zikudabwitsa amalawi koma amalawi dziwani kunena kuti iye chilima pamene pake pamene pajaba akufotokoza ngati kuti inu mukudziwa kuti posachedwa pompa abungwe la acb amafuna kuti apite ku nyumba kwa chilima kuti akamufunse mafunso pa nkhani imeneyi yokhudza sattar ndipo mwadzidzidzi masapota a utm anapita kumene kuja ku nyumba kwake ndi kukatchinga kukagona koko akuti kumuteteza saulos chilima kuti acb asafufuze zimene zo kodi zimachitika chifukwa chani zimachitika chifukwa chokuti chilimayo akuzindikira kuti iye analakwa ndipo sakufuna kuti acb itani ifufuze koma kufotokoza kwake akufotokoza kunena kuti ayi ndine okonzeka kuti acb afufuze mwamtendere nanga ndi chifukwa chani akutumiza masapota kumapita kumene kujako kumakatchinga acb kumakachita block acb kuti isafufuze komanso ndi chifukwa chani mu statement yake akunena kuti iye ayi president asakhale ndi immunity ndi chifukwa chani akunena zimenezozo amalawi dziwani kunena kuti anthu amenewa ndi akuba akudziwana ndi chifukwa chake chilima akunena kuti president asakhale ndi immunity ali nayenso azifufuzidwa iye akuzindikira kunena kuti iyeyo ndi president onsewo ndi akuba amaba limodzi ndi sattar komano president sanatchulidwe mu lipoti mmenemujamo ndi zimene zikumpweteka saulos chilima kunena kuti ndi chifukwa chani ndatchulidwa ndekha president osatchulidwamo president nayenso akuyenera asamakhale ndi chitetezo chokuti ayi ngati waba nayenso azifufuzidwa ngati mmene akufufuzidwa iyeyo apapatu zili ngati iweyo wagwidwa kuba tiyerekeze kuti iweyo wagwidwa kukuba mango mmunda mwa eni yake ndiye akukufunsa kuti kodi iwe ndi chifukwa chani ukuba mango mmundamo kapena ndiye kuti ukuba chimanga mmunda mwa eni yake ndiye akugwira eni yake amunda aja kumanena kuti achimwene ndi chifukwa chani mukuba chimanga mmunda mwanga ndiye iweyo mmalo moti uyankhe zimene zijazo ukunena kuti iyayi sindinalitu ndekha nawonso abambo anga amaba nawo mmalo moti ufotokoze chimene iweyo umabera chimanga mmunda muja ukuyamba nokuwulula za anthu amene unayenda nawo limodzi koma aku- akuthawa mmunda muja kumanena kuti ayi adadi anganso anali mmunda momo timabera limodzi chimanga chimenechichi ndi zimenetu akufotokoza chilima pamenepa kunena kuti aa ine ndimaba ndi sattar mukufuna muzindifufuza nawonso apurezidenti wansotu amabanawo ndipo pakuyenera kuti muchose immunity ndi cholinga choti nawonso azifufuzidwa pa nkhani zakatangale ndi mmene zikhalira tu pamenepapa komanso saulosi ameneyi wafotokoza kuzanena kuti ayi chakwera alamulire 5 years the next 5 years alamulire iyeyo ineyo ndikuziona kuti izizinso ndizosamveka chifukwa malamulo a dziko lino amanena kuti president akuyenera kuyimira materemu awiri whatever the agreement zimene amagwirizana ku tonse alliance kwawo sizikugwirizana ndi malamulo a dziko lino ndiye chilima akuyenera kudziwa kunena kuti deal imene akugwirizana akuyenera kupanga deal ndi amalawi osakhala kupanga deal ndi tonse alliance that is not okay chifukwa chonena kuti iye akufuna kunena kuti chakwera aimire 5 years which is impossible zimenezi sizitheka ayi komanso kuonjeza pamenepa iye akunena kuti ayi ngati zimenezi sizitheka tiitanise chisankho palibe constitution malamulo mu constitution mwathu amene akunena kuti ngati mgwirizano walephereka nde kuti pachitike chisankho ndiye zimenezizitu tikanaziona 2004 pamene bingu anatuluka chipani chija cha udf chimene chinamuika pampando ndiye tikanaona kuti kunachitika chisankho komano tinene chilungamo papa takhala tikunena mobwerezabwereza pano pakunena kuti tonse alliance inali ngati kulanda boma tonse alliance mipingo amipingo akulukulu mipingo majaji anagwirizana kunena kuti alande boma la pita mutharika in short tinene choncho mutha kuonanso mu speech ya chilima kuja kunena kuti zimene zija takhala tikunena ife pano ndizoona ndithu kunena kuti tonse alliance inapangidwa kuti ikalande boma la pita mutharika sikuti inapangidwa kuti pakhale ishu ina yake yokhuza election zonse zija inali ngati basi propaganda zimene zija zonse zija zimene zogwirizana ndiyebe anagwirizana iwo ku- kunena kuti ayi amipingo onse chilima ndi chakwera gwirizanani chifukwa anadziwa kunena kuti akaima payekha payekha palibe amene angagonjetse dpp ndiye atagwirizana chonchija anagwirizana zawozo zimene amanena chilima kunena kuti iwe uyimira 5 years iwenso uzayimiranso 5 years next 5 years koma imene ija inali ngati plan yongofuna kulanda boma ndebe atasainirana madilo awo kumene kuja sanagwirizane ndi amalawi mukhoza kuona kunena kuti atalowa boma agreement yawoyo anayi- anayika mwachinsinsi kuibisa chifukwa chonena kuti samafuna kunena kuti amalawi ena asadziwe zinali zawo ndiye lero chilima zamuvuta akuyibweresa nkhani ija ku public kuti amalawi azidziwe kodi amalawi chikutikhuza nchani zinthu zikungokwera pamsika mukati muyang'ane chuma sichikuyenda bwino the kwacha ndiye kuti is a junk currency pakati panopo si ndalamanso ya mphamvu chilichonse sichikuyenda chimanga chili pa 15000 gramilo 50 kg ali pa 30000 mutati muyang'ane mafuta angokwera chilichonse sichikuyenda bwino so pano what is the benefit kumatiuza za agreement yawo imene anagwirizana pa mabanja awo chilima family and chakwera family in short anagwirizana choncho what is the benefit kumatiuza ife kuti tinagwirizana kuti iye ayimire 5 years next 5 years ndizayimira ndineyo what is the benefit chifukwa chona kuti kugwirizana kwanuko ndi kwanukonko you just need tonse alliance kuti kuchite support kulowe mbo- kulowe mboma zipitirizabe kuba ndi sata komabe chachikulu chimene amalawi amafuna pa tsiku limene lija amafuna kunena kuti saulos chilima afotokoze bwinobwino kunena kuti kodi pa nkhani yake yokhudza sata kunena kuti amaba ndalama za boma ndi sata chifukwa sata anaba ndalama zoposa 150 million united states dollars zimene tikazisungunula kumalawi kuno its almost 150 billion kwacha ndiyebe amalawi amafuna kumvetsetsa kuti kodi ndalama zimenezizi chilima ndizoonadi kuti ukumaba ndi sata koma iye sanafune kufotokoza zimenezi amalawi amafuna kuti amvesese kunena kuti kodi chilima magalimoto 200 ma toyota hilux double cabin achipani unawapeza bwanji anakugulira ndani ndani amalawi amafuna kudziwa zimenezo koma chilima sanafune kufotokoza zonsezo mmalo mwake waithawa nkhani ya- ya- yogula magalimoto 200 waithawa nkhani ya sata akuyamba kufotokoza kuti yayi ine nda president wa tinagwirizana kunena kuti wina ayimire 5 years next 5 years ndiyimire ineyo komanso ine nda a president wa chifukwa chani akumakhala ndi mphamvu osamafufuzidwa nkhani zakatangale pakuyenera pachosedwe immu- immunity imeneyi ndi cholinga choti a president afufuzidwe zonsezi mukazimvesera muzaona kuti chilima akuvomereza kunena kuti ineyo ndi wakatangale komanso president ndi wakatangale koma president sakufufuzidwa chifukwa pali immunity chotsani immunity kuti nayenso azifufuzidwa ngati mmene ndikufufuzidwira ineyo that's the point ndebe tisavutike ndi zimene anafotokoza chilima chifukwa it was just part of trying to divert the people's attention kunena kuti amalawi azipanga attend zokhudza tonse alliance ndi kusiya kumaganiza zija zokhudza sata koma nkhani yayikulu ndi imene ndakhala ndikunena pano kunena kuti chilima ndi wakuba chilima anaba ndi sata and that will not change nkhani yonse imene iye uja anayesetsa kuti achite divert people's attention sitheka chifukwa amalawi akufuna kuti amvetsetse kunena kuti kodi a chilima why were you stealing chifukwa chani umaba pamene iwe wemwe ndi amene wakhala ukutiuza nthawi yonseyi ya kampeni kunena kuti kuba ndikuyipa andende usapite kumaula prison komanso dpp ndi yakuba zameer karim ndi wakuba amwenye akuononga dziko la malawi koma kumbuyoku kuseriku ukayankhula zakozo ukumapita kumakatenga sponsorship yochita sapoti chipani chako kwa amwenye omwewo achina sata lero kumanamizira dpp yakuba aujeni akuba aujeni akuba yayi a- aujeni akuba koma iwenso kulephera kuzitchula kuti ndi wakuba now this was an opportunity awani chiloyi pamenepo yonena kuti saulos chilima azipange clear himself of course tikudziwa kunena kuti clearance yake akapanga ku court koma anayenera kufotokoza pamene pajapo kuti nkhani imene ikuyenda bwanji chifukwa amalawi akufuna kumvetsetsa ena akunena kuti ayi chilima sakuyenera kufotokoza chifukwa nkhani ili ku khoti no takhala tikumumva chilima mmakampeni mwake akunena nkhani zimene ngakhale ku khoti zinaliko komanso chilima akunena nkhani zokhuza katangale kutchula zambirimbiri aujeni anaba mwakuti aujeni anaba mwakuti kapena ndikupatseni chitsanzo chilima anatiuza kunena kuti pali nduna za boma za dpp zimene zikuba ndipo mafailo ali nawo ndiulula mafailo amenewa waulula up to now it's, it's more than two years sanaulule koma amanena nkhani zija kumakhala ngati kuipisa anzake mbiri koma anzake samadandaula chilima anafotokozapo nkhani yonena kuti bakili muluzi anaba more than 500000 us dollars imene is almost 500 million wabera alimi a fodya mapepala ake tili nawo mapepala ake tili nawo chilima has been talking this mzuzu ku kasungu kuti kuti blantyre kuti kuti wakhala akufotokoza nkhani imene anthu nkumakhulupirira kuti this is true story tikalowa mboma tikumangani tikumangani its more than two years now bakili muluzi wamangidwa nkhani imeneyi kapena chilima watulutsa evidence inaliyonse yokhuza nkhani imeneyi the answer is no koma chilima amafotokoza zimene zija kukhala ngati ndizoona chilima has been talking about corruption amatchula maina anthu ambirimbiri koma tikunena pano palibe ndi mmodzi yemwe amene anamangidwa nkhani zokhuza zimenezizi now chilima watchulidwa ku nkhani imeneyi ya sattar koma iyeyo anthu akamafotokoza akuti ayi musafotokoze nkhani zimenezi chifukwa choti nkhani ili ku khoti iye akuti akundinamizira whatsoever okay clear yourself ngati akukunamizira clear yourself koma kulephera kupanga clear instead akuyamba kunena zokhudza tonse alliance useless things zimenezo amalawi safuna kumva chifukwa panopa amalawi sangakhalenso ndi ntchito ndi tonse alliance anamizidwa kokwanira ndi tonse alliance they have been lied so much kunena kuti they can't understand kunena kuti what is tonse alliance now palibe amene ali nazo ntchito kuti amve zokhuza tonse alliance kuti chilima chakwera kaya azayimira ndani they don't care olo munthu anena kuti azayimira ras chikomeni kapena azayimira kamlepo kalua amalawi zimenezo alibe nazo ntchito chenicheni amalawi akufuna kumva kunena kuti kodi mavuto awo okhuza zachuma zimene mwaononga chuma cha dziko muzithetsa bwanji osati muzikangana kumanena kumalimbirana udindo udindo oti mwina simuzaununkha chifukwa tinene zoona panopa amalawi They can't expect. Chilima is not the brand he was in 2019. In 2019, Chilima inali brand ina yake imene amalawi amatha kuiona kuti ikhoza kukhala presidential akhoza kuzakhala president kutsogoloko komano panopo this time around akuyenera he has to work really harder to convince these malawians chifukwa choona kuti amalawi anataya chikhulupiriro anatiuza za 4495 kwacha fertilizer panopa fertilizer it's almost 80000 anatiuza zinthu zambirimbiri about the passports about the things kuti tizienjoya tizidya katatu whatsoever million jobs and, and so forth zonsezi sizinachitike and he is coming now osakwanitsa zinthu zija he is talking about the, the future of the president this is useless